ee eh, anyị na-ekene unu mm-hmm. ee eh, tata wụ ụbọchị anyị ji chọkwa ije chi echichi ọzọ mm-hmm. echichi anyị na-akwado ije chi tata echichi a na-akpọ ọzọ mkpu mm-hmm. Enugwu Ukwu na Ụmụnri ee eh, ọzọ mkpu ike Enugwu Ukwu na Ụmụnri ọ na-aga ekwuo maka ọzọ mkpu ụfọdụ a na-aghọtara ya o nwe ihe dị iche ọzọ mkpu na ọzọ
nyewekwanụ histri a hmm. o tela aka mana ọ dị mkpa ka akọwa ọfụma hmm. ihe o ji dị mkpa ka akọwa ọfụma bụrụ onye aghọtarọ aghọta ọ ghọtafịa aghọtafịa ị bịa n'Enugwu Ukwu Enugwu Ukwu nwere ọnụkụ iri na asatọ ya 18 villages bịakwazịa nwee ihe a na-akpọ kwọta hmm. Enugwu Ukwu nwere four quarters and that quarters bụ Ifite na Akaezi two first then each of the quarters bịakwazie kee ịbụọ ịbụọ eh, each of the halves Ifite na Akaezi Akaezi dị divided into Uruokwe na Avọmimi mm. Urunnebo na Ọjị mm. ya Uruokwe na Avọmimi wụ 1 mm. Urunnebo na Ọjị bụ 2 ee ị bịa na Ifite e nwee Ifite enu na na Ifite ana otu a ka Enugwu Ukwu si wee dị and kwọta ọbụla nwere ihe dị peculiar to them ha na-eme bụ sọsọ ha nwa na-eme ya villages niile dị n'Enugwu Ukwu nwere ihe dị iche bụ sọsọ ha nwa na-eme ya ị bịa n'ihe dịka nze kịta nze bụ ihe a na-eme n'ọnụkụ dị iche iche ị bịa n'Enugwu Ukwu vileji ọbụla nwere ka ha si eme nze ha ọ bụrụ ihe dị be ha ndị Awọvụ nwe ka anyị si eme nze anyị ndị Osili nwe ka ha si eme nke ha ndị Urukpaleke nwe ka ha si eme nke ha villages niile dị n'Ifite ana nwe ka ha si eme nke ha ee onye Awọvụ ama ejeje gwa onye Enuagu ka ha ga-esi wee mee nze na vileji ha hmm. wee bụrụ ihe dịrị ha hmm. na ị chọọ echichi izi a na-echi bụ echichi a na-echi na vileji hmm. and echichi ha na-echi na vileji bụ nze na Enugwu Ukwu i chichaa nze ị bịa na nke a na-akpọ kwọta wee chie echichi a na-echi na kwọta echichi a na-echi na kwọta na Enugwu Ukwu bụ ekwu ma ọ bụ ọba ndị Ifite enu ndị Ifite na-eme ekwu okay ndị Ifite na-eme ekwu hmm. ị bịa kịta na Ifite enu bụ Isionye n'atọ hmm. anyị nwere ekwu and ị bịa na ekwu ahụ ekwu ahụ dịkwa two categories o nwere ogwe ekwu nwee azụ ekwu ah. otu e si wee bịa n'ọzọ nwee ogwe ọzọ nwee ọzọ mkpu n'ekwu anyị na Ifite enu anyị nwere ogwe ekwu nwee azụ ekwu so ihe anyị ji eje chi nyaa bụ ekwu mana a na-aba anọkọta akpọkọli ọnụ kpọọ ya ekwu and ekwu bụ echichi a na-echi na kwọta Uruokwe na Avọmimi na-echi nke a na-akpọ ọba so ọba that kwọta title ka ọ ga-abụ i welụchazịa mm. i wee dị qualified ijeje me apply sị na ị chọrọ ichi ọzọ mkpu ị bịa n'ọzọ mkpu mm. ife eji differentiate ya ọzọ na ọzọ mkpu bụ na onye na-echi ọzọ ga-adị 18 years and above n'Enugwu-Ukwu and nna gị nọdụ ndụ inwe ike chie ogwe ọzọ okay mm. ọzọ bụ collective name anyị na-akpọ ya mm. ịbịa n'Enugwu-Ukwu anyị na-akpọ ya ọzọ Enugwu-Ukwu na Ụmụnri People's Association mana inwe ike nọkata ịkpọchala ya ọzọ Enugwu-Ukwu na Ụmụnri otu e si nwee federal government of Nigeria ịnọkata ịkpọ Nigeria ịnọkata ịkpọ federal government ịnọkata ịkpọ federal republic of Nigeria mana afa ya n'ogologo bụ ọzọ Enugwu-Ukwu na Ụmụnri People's Association okay so mana ị ga-echigodo echi quarter ọ nya nwa bụ nke anyị ji eme nya mm. anyị chicha echichi quarter iwee pụta si na ịchọla ichi echichi asa ọzọ and ọzọ mkpu bụ ọzọ mkpu Enugwu-Ukwu na Ụmụnri so ị ga-ebido na nwayọọ ichie nze na village gị mm. ị bịa na quarter gị chie ekwu ma ọ bụ ọba mm. iwe dịzia qualified na itozuo si na ịchọrọ ichi ọzọ mkpu and ọzọ mkpu bụkwa onye nna ya anọrọzi ga-echi ọzọ mkpu ihe m ji wee chi ọzọ mkpu bụ na nna m anọrọzi nna gị nọdụ ndụ ị ghara echi ọzọ mkpu n'iru nna gị mana ị nwere ike chie gị ogwe ọzọ nna ya bụla ọzọ mkpu o nwere ike chie gị ogwe ọzọ mgbe ọ nọchazi ọ nọchazi naba ịchọzi ije mezuo ya chie nke mkpu eh. otu a ka o si wee dị n'Enugwu-Ukwu and abịakwali o nwekwala ọzọ mm. a na-ekwu chieftaincy eh, chieftaincy n'Enugwu-Ukwu ya mm. ịbụ aristocratic cabinet of eh, his nke a na-akpọ okpu nkata mm. ọ na-abụ ekpulie n'isi ndị mmadụ ndị Igbo ndị ọzọ na-afụ ya chee ma ọzọ mkpu a na-confuse with ọzọ mkpu ọ bụrọ ofu ihe with ọzọ mkpu ndị na-ekpu okpu nkata n'isi nkata ukwu nke afa ya bụ nkata ukwu ndị na-ekpu nkata ukwu n'isi bụ ndị nọ na cabinet His Royal Majesty hmm. so e mee gị invite ọ sọkwa gị bụla onye obodo ọzọ ọ sọ gị bụla onye Enugwu-Ukwu a nominate gị na ị na-eme ihe dị mma n'obodo na obodo chọọ ịkwanye gị ugwu hmm. akpọọ gị ịbịa na obu Ụmụnri anyị kpunye gị nkata nkata ukwu n'isi ọ bụrọ ya bụ ọzọ mkpu ọ bụrọ ya bụ nze ọ bụrọ ya bụ ekwu nke a bụ omenala dịkwa iche dịla onwe ya mm. so ihe o ji dị mkpa ka a na-akọwa ya bụ na ọ na-abụ ụfọdụ ndị fụ ka ekpu nkata ukwu n'isi eche na ọzọ mkpu ịbịa kịta fụ ọzọ mkpu ịfụ na m gba atali n'ụkwụ ịfụ na iyi peteli ịfụ na iyi white ịfụ na iyi aka ide ma n'onu ide ma n'aka ịfụzia na afa ọzọ mkpu m ka a ga-ede na akụpe m nwekwa akwa nke a na-ekpu ekpu nwekwa ngwu agịrịga nwee okpu mmee mmee ị ga-ekpu n'isi eji ekpunye gị nwezie ego iru na-egosi ịbụọ ọ dị ofu bụ nke ọzọ Mm. nke nke ọzọ ogwe ọzọ mm. ịbụọ bụ ọzọ mkpu ị bụlụ ogwe ọzọ eh, eh, abụba ugo gị ya adị ofu mm. ị bụla ọzọ mkpu abụba ugo gị ya adị ịbụọ and abụba ugo a ihe setịpụ ya ka o si kwesị isi maka na ha na-enwe oke na nwunye ah. ịfụ ka ha naabọ si wee dị ịbịa setị ha naabọ chee iru ofu ebe ịma na imetere ya so ife a na-eme n'ọzọ mkpu siri ike eh, o siri ike mana ọ na-adị mkpa ka akọwa ya ka ndị na-enene wee ghọta so that i kee ekike pụta ịma na ekike nke a bụ nke ndị ekwu ma na ekike nke a bụ nke ndị nze ma na ekike nke a bụ nke ndị ọzọ mkpu ma na ekike nke a bụ nke ndị cabinet
ọ dị mma hmm. ike ọzọ mkpu ike Enugwu Ukwu na Ụmụnri onwe ihe mmadụ ya eme asị na onwere ike ka echie ya ọzọ ee ihe dịkwanụ n'ichi ọzọ bụ na a na-enyocha enyocha ọfụma ọ bụrụ ịpụta sị na ịchọ ichi ọzọ hmm. a ga-echigodu gị nze first ndị obodo gị village gị nechaa anya ọ bụ na itolugo ichi nze ị na-eme hmm. ihe dị mma echie gị nze hmm. abịakwa n'anya ọzọ ọ bụ na ị na-eme ihe dị mma echie gị ekwu ma echie gị ọba ị na-emekwa ihe dị mma akaba arụ e recommend gị ọzọ ee eh, and eh, ọ bụ na o nwee onye ma omume dị aṅa mm. ndị ọzọ na-enwe interview ị ga-abịa jụọ gị ajụjụ gbaa gị ajụjụ ọnụ mm. jụgasịa gị ife dị aṅa ife dị aṅa ọ bụrụ na ị succeed ya mm. welu date ị ga-eji wee chi ọzọ ọ na-aga ndị mmadụ afụ ihe onyonyo ndị ọzọ mkpu Enugwu Ukwu ọ na-adị iche ọ dịka ọ sọ n'Enugwu Ukwu ka a na-eme ọzọ mkpu anụ nwere ebe ọzọ m nụnụ ka a na-asị ọzọ mkpu a na-ekwu ọzọ Abagana ọzọ Achala ọzọ yere mana enwenube ọ sọsọ Enugwu Ukwu na-ekwu ọzọ mkpu ọkwa dị sọ Enugwu Ukwu na-echi ọzọ mkpu mm. maka ihe mkpu bụ mm-hmm. mkpu bụ bridge oh. ichi ọzọ ụgwọ ọzọ mm. i wee welu bridge wee gafelu to mkpu ọ oh. ngafe ahụ oh. onye nna ya anọrọzi ya agafelu nwezie obi ewee kpọba ọ nyanwa bụ mkpu anwa a na-agafelu hmm. and ihe dị iche n'ọzọ Enugwu Ukwu bụ na afa ọbụla ichi n'ọzọ mkpu mmadụ aghara ichinwuzie n'Enugwu Ukwu etu a kịta e, e nwere ide of mm. Enugwu Ukwu ide of Enugwu Ukwu anwụgo mm. afa ahụ afa ọbụla echiri n'ọzọ mkpu adịgo cancel na the community mmadụ ama echizi afa ahụ ọzọ ọ ma ọ nwa nwa ya ma ọ nwa ya tolite o je-eje chie ide the second otu a kịta ahụ bụ ọzọ mkpu ike Enugwu Ukwu na Ụmụnri mmadụ agharazi echi ọzọ mkpu ike Enugwu Ukwu na Ụmụnri ọzọ kama o nwere ike nwa m tolitezie decide ya na ọ laikili ya ojetita dị afọ o nwere ike zazia ike the second ah. otu a ka o si wee dị and ọzọ Enugwu Ukwu bụ ọzọ dị iche n'anị Igbo ndị Ọnịcha mm. na-eme nke fa ndị Ọka na-eme villages ndị ọzọ na-eme nke ha mm. mana anyị nwa na-akwanyere omenana anyị ugwu rinne ee eh, nya ka igwe anyị ji wee dị iche Igwe Sir Ralph Obumnaeme Ekpeh His Royal Majesty mm. who is the custodian of ọzọ na omenana niile a na-eme n'Enugwu Ukwu Mm. anyị abịago reform ọzọ Enugwu Ukwu anyị fụrụ na anyị nwere uniform anyị deli afa mm. ịpụta kịta na ebe anyị na-eme procession ịfụ na mm. ndị yiri akwa ndị ọzọ ọfụma yara aba na procession line anyị na-akwanyere omenala anyị ugwu ife Enugwu Ukwu dị anyị mma ya nwa ka ụdị m ji wee solu iji wee solu wee chi ọzọ ka ama na obodo na-aga n'iru otu a ka ọ dị dị ọ na-aga ndị mmadụ na-afụ unu ịmaga ofu ụfọdụ ha sị lekwa ka unu si edeze ego one ka eji echi ọzọ em ego eji echi ọzọ abụrọkwanụ na ọ sọsọ na anyị dị ndị ọzọ Enugwu Ukwu dị focused n'ego mm. ego izizi eji echi ọzọ bụ ezigbo omume ị ga-abụ onye nwere integrity mm. ị ga-abụ onye na-enyere aka n'obodo nyanwa bụ ego nke izizi first of all mm-hmm. ị ga-abụ onye bụ of nọ in good standing and uh, somebody nwelu ee eh, love for the community nwee love for ihe omenala mm. onye ọbụla chili ọzọ dị ka onye ka mma niile from nze i bido zebe mm-hmm. i chi ekwu ị continue na-eze i chizie ọzọ i kwesị ịbụ onye eziokwu ịbụ a man i kwesị ịbụ a man of impeccable character mm. and eh, nyanwa bụ the number one rule ife gbasaziala ego bụ na onye ọbụla tolulu ichi ọzọ kwesịrị ịma na ichi ọzọ bụ a lot of responsibility and eh, ụbọchị onye ọbụla tolu ichi ọzọ mgbe m toluru ichi ọzọ ama na m etolugo ichi ọzọ ọ bụrọ ego bụ the issue eh, mana eh, ị ga-emeliri ife ga-ama na ọzọ a na-echikwa bụ ọzọ Enugwu-Ukwu na Ụmụnri mm. ọ bụrọkwa ọzọ family ka a na-echi mm. so ị chọọ ịkpọ Enugwu-Ukwu na Ụmụnri mm. gwa ha na ị na-echi ọzọ ọ ga-akọstụ gị something ị ga-edebe ihe and onye ọbụla tolu onye ma na o tolugokwe daalụ rinne Ọzọnkpu nke Enugwu-Ukwu na Ụmụnri ee eh, anyị eje ka gbejere mgbe ọzọ eh. a bịakwa na-ajụ maka na ibi ya agwa anyị agwa akalike mba ife omenala anyị afụgo na ije dị n'ụkwụ eh, mgbe ọzọ ka anyị na-ekwukwe